bɔn euh, i ka nin ɲininkali ɲana kosɛbɛ mhm. ko jamana an bɛ ka girin an ka wariko la mhm. est ce que a bɛna an nafa i n'a fɔ sefa bɛ ka an nafa cogo min na mhm. d'abord k'a f'i ɲɛna an tɛ ka girin a waati de sera o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye euh, i n'a fɔ a b'an nafa i n'a fɔ sefa bɛ k'an nafa cogo min na sefa yɛrɛ de y'an ka degun ye Sefa de y'an ka degun ye. Sefa yɛrɛ ma deli ka nafa lase anw ma fɔlɔ o kuma lasuruma ye mun ye Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ hali ni embargo tɛ Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali ka siniɲɛsigi a n'a ka sanayɛlɛ a n'a ka développement a tɛmɛna Sefa yɛrɛ kan parce que mali bɛ duguw de fɛ bi dugu minnu bɛ diɲɛ duguba ma farafinna dugubababaw minnu yɛrɛ bɛ yen bi n'u bɛ o kumana jidi ni taɲɛ sira kan n'i y'i miiri mali ka nin kalo tan laban ma mali b'o sira kan donc i bɛ taa les dix les dix pays les dix pays riches les plus riches de l'afrique i b'a bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka a si tɛ min ka monnaie t'a yɛrɛ bolo
10 pays. les 10 pays les plus riches de l'Afrique a CEDEAO dugu dɔw b'a la o mais a dugu si tɛ yen min yɛrɛ ka wari t'a yɛrɛ bolo k'a f'i ɲɛna CFA dilanna a dilanna cogo di CFA ye jɔnya juru de ye papiye de don min hali faransi yɛrɛ t'a reconnu faransi yɛrɛ tɛ sɛfa reconnu sɛfa bɔra en 1945 a dabɔra mun kama n y'aw mara n ka fɛn min b'aw fɛ yen n tɛ se k'a ta ka taa mais n bɛ fɛn dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ min b'aw sɔgɔlen to n na ni mago b'aw la n bɛ se ka n ka nafa bɔ cogo jumɛn bɛnkan dɔ de kan sɛfa yɛrɛ bɛ yen a yɛrɛ ka fɛn min ye durée de vie o ye 75 ans de ye bɛnkan kun y'o de ye
Sefa yɛrɛ sefa yɛrɛ bɛ yen donc maintenant de 1975 et 1945 i bɛ o lajɛ o san biwolonfila min bɛn san biwolonfila ni duuru bɛna bɛn wagati ma o kɔrɔ ko sefa ko banna n'i ye jateminɛ kɛ sefa banna a mɛnna hali n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ fɛnɛ tɛ o sira tuguma ye mun ye sefa bɛ tali kɛ franc français de la a bɛ taa sefa yɛrɛ ka sarati na a ka conditions ni a ka protocole ni fɛn bɛɛ lajɛ sefa sefa tɛ euro dɔn dɛ sefa liélen don franc sefa de la franc français de la donc an bɛ ka baro minnu kɛ k'a fɔ bi est ce que bi mali kan ka a ka wari créer yɛrɛ si mali sera o niveau de ma bi parce que n'i bɛ jiidi i se ka jiidi abada k'i to wari kan i tɛ wari min yɛrɛ suguya dɔn n'a y'a sɔrɔ aw dugu damadɔ bɛnna wari kan aw ka a jateminɛ n'aw yɛrɛ ka nafolo aw ka minɛn bɔta ye komi nafolo bɛ ta aw ka exportation a bɛ minɛn mun ta k'a labɔ a n'a ka réserve de change ani nin dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ aw bolo o mara bɛ cogo jumɛn nafolo giriya bɛ ta o de la parce que aw ma min faamuya nafolo ani wari o tɛ kelen ye wari de ye sanu o bɛ wari la lulu o bɛ wari la marijane bɛ wari la o kuma na zengi bɛ wari la fɛri bɛ wari la dugu jukɔrɔ i bɛ minerai fɛn fɛn dɔn o bɛɛ bɛ wari la hali dugu sanfɛ fɛnw n'a bɛ nafa ɲɛ o bɛɛ bɛ wari la mais nafolo la i bɛ yafa ma nafolo ni wari tɛ kelen ye dugu jukɔrɔ minɛnw ni i ka jamana yɛrɛ bɛ baara kɛ ni fɛn o de ye nafolo ye wari ye papiye de ye ou bien bɛnkan i bɛ min di donc sefa ye wari de ye sefa tɛ nafolo ye mais mun de bɛ sefa yɛrɛ garanti an si t'o dɔn parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a bila kabini o kuma na san 1975 san 1945 fo ka n'a bila san 1973 la bɛnkan kun ye min ye an ka fɛn o fɛn n'an b'a ta ka bɔ o kuma na an bɛ taa o bɛɛ kalifa don faransi ka trésor de la mali mali mali tɛ dɛ sefa kɔnɔ jamana bɛɛ sefa bɛ dun fan o fan fo ka n'a b'o la ka n'a bila kuma na 84 la a kɛra o kuma na fɛn min ye 75 pourcent ye ka bɔ 84 la ka n'a bila 2004 2005 ɲɔgɔn na ni hakili ka ɲi o kuma na a nana kɛ 50 pourcent ye bon mali lajɛ dɛ o 50 pourcent mali bɛ ka i jija n'o de ye bi ka hélico san ka char san ka ekɔli mɛtiriw ka problème ɲɛnabɔ mali bɛ bɔ n'o min ye ka t'o feere fɔlɔ ni mali kun bɔra n'a ye min bɛ di faransi ma ça fait na 100 pourcent don i n'a fɔ n'an ka coton bɔra ni coton ye 100 pourcent ye n'a sɔrɔ a bɛ bɛn miliyari ba kelen ma o miliyari ba kelen o bɛ tila fila ye o kuma na miliyari kɛmɛ duuru o bɛ taa consigner faransi bolo miliyari kɛmɛ duuru tɔ in an b'an jija n'o ye donc o de y'a fɔlɔfɔlɔ ye donc an dun bɛ yɔrɔ min na ko bi mali sera yɔrɔ min ma mali ka masse monétaire o ye wari min bɛ mali yɛrɛ bolo CFA yɛrɛ la anw ka sɔrɔ an ka ladon ani an ka bɔli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye 2800 milliards ye mais ne jateminɛ kɔsa in na anw kan ka min yɛrɛ don an ka kɛlɛkɛminɛnw na anw ye min an ka armée yɛrɛ budget bɛ yɔrɔ min na o ye 595 millions de dollars donc est ce que diɲɛ bɛna sɔn banque mondiale bɛna sɔn k'a fɔ k'u bɛna nafolo juru don anw na parce que sefa ye juru de sefa i tɛ bɔ ka i to sefa la i bɛ juru dɔrɔn de ta i tɛ bɔ nɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli k'i to sefa dumuni na dugu o dugu bɛ sefa kɔnɔ ala y'a kɛ dugu min ka juru ka ca ni dugu bɛɛ ye n'o ye kɔrɔwari de mais yiri ɲɛji gansan ka taa bila yiri gansan o bɛ kɔrɔwari bɔ nɔgɔ la sira bɛɛ fɛ kakaw sen t'o la tubabu tubabu bɛ kakaw min dun ivoirien denw yɛrɛ t'a dun mais kɔrɔwari tɛ ka bɔ nɔgɔ la kɔrɔwari ka dette extérieure a ka juru kɔkan juru ye miliyari ba ba ba ba mugan vingt mille milliards juru min b'o la juru min b'o la contrairement mali ta ye joli i b'o dɔn deux mille et quelques milliards miliyari ba fila n'a kunkanfɛn donc e bɛ se ka sɔn cogo di n'i bɛ sefa la i bɛ juru de ta dɔrɔn i bɛ juru de ta dɔrɔn o de y'a to sefa dugu bɛ yen chaque trois mois banque mondiale b'aw évaluer k'a lajɛ aw ka bɔli minɛnw aw bɛ minɛn minnu ta ka bɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ cogo di mais dugu dɔw bɛ yen olu ka bɔli minɛn ka ca i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Mali i n'a fɔ dugu caman i bɛ t'a sɔrɔ olu bɛ bɔ ni minɛn min ye parce que an bɛ bɔ ni cote Côte d'Ivoire bɛ bɔ ni kakao ye olu ka bɔ minɛn ka ca mais dugu dɔw bɛ yen olu yɛrɛ sigi b'a kalama fo olu yɛrɛ bɛ ɲini ka na bin mais banque mondiale tɛ sɔn a ka bin abada hali n'aw ka bɛ bin banque mondiale bɛ tila ka juru ta k'a don aw la k'aw lawuli mais aw bɛ juru in sara san tan donc fo ka diɲɛ wuli aw tɛ bɔ nɔgɔ la donc o bɛɛ kun ye i kana se ka bɔ sefa nin bɛɛ kun ye kana bɔ sefa la n'a y'i jɛ i ka wari bɛɛ tiɲɛ i ka wari bɛɛ tiɲɛ k'i ka exploitation bɛɛ détruit n'i binna banque mondiale bɛ tila ka wari ta k'a d'i ma k'i lawuli i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka hinɛ ne la mun na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ papier min bɛ ka feere ma papier kuntan de don CFA ye papier kuntan de ye blanchissement de don CFA bɛ d'i ma de a bɛ falen i ka dugu jukɔrɔ nafolo ɲuman de la u bɛ papier de cɛ k'a d'i ma i b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan na aw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant n'a b'a sara faransi n'o tɛ mun na an tɛ CFA mun na an t'a sara faransi ni CFA yɛrɛ ye mun na sefa mun na faransi tɛ sɔn ka sefa yɛrɛ dɔrɔn garanti a ka trésor la o de a kan ka sanu minɛ o de a kan ka lulu minɛ o de a kan ka marijane minɛ mun na faransi tɛ sɔn ka sefa dilan k'a caya anw ka sanu équivalent ka tila k'o yɛrɛ ɲɔgɔnna d'a yɛrɛ ma k'o mara ni sefa ye wari barikama ye donc i bɛna ye k'a fɔ bi i ka question est ce que mali kan k'a yɛrɛ ka wari créer si mali kan k'a yɛrɛ ka wari créer wa mali ka wari créer de a waati de sera C'est hali n'a man di Mali yɛrɛ Mali b'a kɛ donc hali n'a man d'an ye hali n'a man d'an ye automatiquement an b'a kɛ mais an b'a kɛ cogo min na n bɛn'o cogoya fɛnɛ ɲɛnajɛ f'i ye an bɛ don min na ko bi dollar a b'a la ka bin siga t'a la dollar bɛ bin dollar tɛ se ka kɛ moyen d'échange international ye tugun parce que américains fanga tun b'u la fanga tun b'u la fo ka na kɛ i b'a ye k'a fɔ san 1961 62 63 bon an ka daminɛ san 1975 yɛrɛ la accord de Bretton n'o o ye diɲɛ yɛrɛ maraw ni setigiw ka bɛnkan min n'a bɛ tali kɛ o tuma na jidi yɛrɛ bolo kan o sigisen dɔ b'a fɔ ko wari bɛɛ baju baju ko ka ta nafolo la wari bɛɛ jubaju wari bɛɛ baju ko ka ta nafolo nafolo min ko de b'o dɔn sanu ko wari bɛɛ baju ka sɛmɛ ni wari min b'i bolo a équivalent i b'o sanu lajɛ i n'a fɔ ni réserve d'or mondial min b'i bolo i n'a fɔ ni sanu min b'i bolo baara la o sanu équivalent i ka wari kan ka dilan ka bɛn o de ma wa i ka wari giriya bɛ bɛn o de ma
donc ni n y'a faamuya sisan e bɛ fɛ k'a fɔ sisan non normalement na sefa de kan ka giriya ni euro ni dollar ye siɲɛ kɛmɛ sefa kan ka giriya ni euro ni dollar ye siɲɛ kɛmɛ parce que sefa n'i ye n'i ye sefa jateminɛ ka lajɛ dugu minnu bɛ sefa la olu de ye sanubɔ jamanabaw ye siga t'a la donc n bɛn'o misali d'i ma cogo jumɛn nin hakilina in nalen tuma min na fɔɲɔgɔnkɔ wulila kɛlɛ wulila fo ka na se san 1973 États-Unis président ba dɔ tun bɛ yen ne ma fili a tɔgɔ ko Nixon ne ma fili o tɔgɔ in de tun b'a la ale nalen ale y'a jira k'a fɔ parce que o don n'o tun kɛra Américain tun tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ parce que i b'a ye k'a fɔ dollar kelen ale nana peser sanu min na e b'o da dɔn wa o de ye 30 onces et 37 onces. un dollar est égal à l'époque 37 onces o kɔrɔ k'a kun tɛ gramme kelen bɔ once o ye sanu suman cogo façon dɔ ye donc ale kɛlen ka na kɛ kuma min na ale de nana fɔ n'o kun kɛra o kuma na dollar kun bɛ jigin livre sterling dun n'o ye anglais ka wari ye o de kun yɛlɛlen don a waati donc se dun bɛ o ye américain ye u gafalen don nafolo b'u bolo ale de nana fɔ a ka wari tɛ ta o la ale ka wari o kuma na o don o y'a sɔrɔ banque mondiale a ye dollar dilan dollar équivalent ani sanu tun bɛ États-Unis bolo o sanu équivalent o tun kan ka bɛn dollar hakɛ ma dollar tun cayara dilanna ka caya ka tɛmɛ o kan donc depuis o yɔrɔ la i bɛna diɲɛ janfa dɔn fond puissance b'u la u nana imposer échange fɛn fɛn bɛ kɛ pour tous les produits stratégiques sanu pétrole lulu diamant marijane gaz est-ce que i b'a kalama nafa bɛ fɛn o fɛn na ko k'a bɛɛ san ni dollar ye k'a bɛɛ san ni dollar bɛɛ bɛ san ni dollar ye o y'a sɔrɔ Chine ma giriya o y'a sɔrɔ irisi bɛ tibi taba la o y'a sɔrɔ fangaba tɛ diɲɛ la fanga tun b'olu de la wa senkoro ma dɛ o de y'a kɛ irisiw ka gazi o min bɛ ka diɲɛ labɔ bi o tun bɛ feere rouble de la n'o irisiw yɛrɛ ka ɛ fɛn o tun bɛ feere dollar de la donc diɲɛ sanni ba bɛɛ tun bɛ kɛ ni dollar de donc dollar nana wuli nkalon kan ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ alors que Biritaninw b'a fɔ o de ma ko étalon l'or étalon l'or kɔni kɔrɔ di ko diɲɛ wari bɛɛ ka baju wari bɛɛ baju ka taa nafolo la nafolo jumɛn ko don sanu u b'a fɔ o ma ko étalon l'or o ye Biritaninw yɛrɛ ka principe dɔ de ye bon sisan diɲɛ nana kɛ il y a une guerre mondiale monétaire guerre mondiale dɔ bɛ ka wuli n'o ye révolution monétaire dɔ bɛ ka na de maintenant européens ni américains nana fɛn dɔ dilan n'o ye système interbancaire messagerie ye u b'a fɔ o ma ko SWIFT banque kɛmɛ seegin de y'i bolo di ɲɔgɔn ma n'i ma sɔn nin baara in ma ni i kɛra k'a fɔ ko nin bɛnkan in i ye nin kelen kelen wuli o tuma na u b'i sanctionner k'i bolo bɔ baara bɛɛ la misali ye min ye u y'o de kɛ Iran na n'olu ni dugu min man di ou bien n'u ye dugu min sanctionner n'e taara o dugu bolo fɛn dɔ san e b'a san ni mun ye dollar n'o dugu fana bɛ fɛn k'a ka feere fɛn dɔ fana labɔ a b'a feere dollar la bon n'a y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka dugu in suspendre n'e ka sanni sera o dugu ma u bɛ e fana bɔ bolo bɔ marché bɛɛ la o de y'a kɛ diɲɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan donc 800 banque nin n'i ka wari bɛ banque kelen banque in bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'i ka wari gérer o de kɛlen tuma min na donc i bɛna k'a fɔ fɛn min ye banque minnu bɛ yen n'olu ma don swift la chinois fana o banques fana fara ɲɔgɔn kan k'a ka système de messagerie fana créer a dama fo kana kɛ ala nana bise sanction ni irisi ka kɛlɛ la sanction nana bin irisi kan olu ko irisi ma ok irisi e ye nin kɛ kuma na i bɛ an b'i ka sanction bin i kan e ka nafolo si tɛ bɔ tugun i ka wari min b'an bolo o bɛɛ kɛra foyi ye i n'a fɔ o bɛ min kɛ farafinna duguw la irisi ko problème t'a la n ka wari min b'a bolo o ye 300 millions d'euros ye a y'o to a bolo n'o ye swift ka banque minnu fɔra olu ka système monétaire ye mais n fana bɛ min fɔ n'aw fana mago jɔra n ka gazi la américains ye sariya min sigi n fana t'a bato n'o ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ ka san dollar la échange bɛɛ ka kɛ dollar la n fana t'a bato n'aw mago bɛ n ka gazi la a b'a san n ka wari la a yɛrɛ ka wari la o y'a sɔrɔ un dollar est égal à 107 si ne ma fili 107 roubles si je ne m'abuse pas n bɛ se ka fili donc sisan an bɛ don min na ko bi un dollar est égal à à peu près 80 bɛ 90 roubles donc wari dun barika bɛ yɛlɛ n'a sɔrɔ ka demande b'a la ka yɛlɛn donc irisi kelen nana kuma min fɔ gaziw pétrole buru n'o ye alikama ye diɲɛ européen ka fɛn camanba de bɛ yen min bɛ bɔ irisi la irisi fana ko a b'a san ne ka wari de la irisi y'o min fana fɔ sini fana y'a yira k'a fɔ o kuma na parce que irisi taara don sini ka système inter messagerie interbancaire n'o ye swift ye sini sini y'i ban swift la sini fana ye min créer irisi taara don o la donc chinois fana ko comme o fana don ne yɛrɛ fana tɛ sanni kɛ bilen dollar la dollar la a yɛrɛ fana ka wari la
ayiwa iran fana o fana labɛnnen don k'a fɔ ne yɛrɛ fana tɛ sanni kɛ aw ka wari la donc o kɔrɔ ko dollar kun fanga min tun bɛ dollar la o bɛ bin jagoya la n'o binna amérique ka puissance économique a bɛ bin o de ye guerre labɛntɔ filɛ nin ye parce que n'o binna sisan mun de bɛna kɛ banque mondiale bɛna fɔ sa ok komi nin bɛɛ binna système min bɛ an b'a fɔ ma ko étalon or étalon or ye mun ye bɛɛ ka segin nafolo sanu bɛ dugu minnu na sanutigi de bɛna kɛ nafolo sanutigi de bɛna kɛ waritigi ɔ mali b'o sanutigi jamanaw fɛ mais an bɛ se k'a fɔ mali ka o sanutigi jamana ayiwa non non non fu tɛ n bɛn'o fana tɔgɔ in fana ɲɛf'i ye komi i ye ɲininka ko mali kana wari créer yan donc mali kɔnɔ bi sanu bɛ cogo di san bi saba ni duuru kɔnɔ mali ye sanu tɔni ba kelen ani kɔ mali y'o de bɔ mais mali ye dugu ye a kɛlen i n'a fɔ dugu min b'a den wolo k'a feere dugu min b'a ka sanu feere a kɛlen i n'a fɔ dugu min b'a den wolo k'a feere bon n'i ye etazini lajɛ ale min bɛ jɔyɔrɔba la filanan n t'a dɔn o ye dugu min an tɔgɔ kɔni faransi kɔni t'i jɔ fo jɔyɔrɔ naaninan na sanu na 2500 tɔn dɔrɔn o bɛ faransi bolo o deux mille cinq cents tonnes d'or bɛ faransi bolo o fana ju bɔra cedeao fana kɔnɔ duguw la ni faransi kɛlen bɛ ka minnu kɛ zɔni kelen n'o o y'a yɛrɛ ka sefa dun jamana minnu b'a bolo n'o ye zɔni uemoa ye ale kelen bɛ k'i tɛgɛ digi o mun kan o sanu fana bɔra an ka jamana de kan bɔn mali kan ka mun de kɛ sisan rapidement min n bɛn'o de ɲɛfɛ sisan mali bɛna mun de kɛ sisan rapidement n'i ye jateminɛ kɛ société minnu bɛ mali la a bɛɛ bɛ société tan ani saba ma société minière bolola sanubɔ min bɛ kɛ n'o ye ka sanu bɔ damandaw damanda damandaw la o bɛ t'i jɔ tɔn tan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali bɛ tɔni bi segin de bɔ san kɔnɔ tɔni bi wolonwula o ye société minière ye tɔni tan o ye bolola sanu o ye min dɔnna dɛ min bɛ bɔ n'an tɛ min dɔn o de ka ca o sanubɔla ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ nana kɔntara siɲɛ ni mali ye kɔntara ye kɔntara fasɔn fila ye o kɔntara fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'olu ye juru min ta ka na sanu bɔ anw fɛ yen o juru saratɔ mali bɛ patisipe k'o sara kelen filanan ye mun ye mali ni olu ka bɛnkan na fɛn bɛɛ sannen kɔfɛ fɛn bɛɛ sannen kɔfɛ bénéfice neti min bɛ to mali n'u bɛ jɛ k'o tila wa o la mali niyɔrɔ ye min ye diɲɛ b'o dɔn 20 pourcent
nin bɛɛ la sanu sanu bɔ bɔgɔ sanu bɔ mobili kuran wari aramanaw sara baarakɛlaw sara mɛ u kɛlen bɛ k'a sɛbɛn kɔntara in kɔnɔ mali ko ɔhɔn ko n jɛra n'a ye ko parce que a bɛ n ka mɔgɔ caman ta baara la dɔw bɛ mɔgɔw tɔgɔ kɛ mɔgɔ ba tan duuru ba tan wɔɔrɔ u b'a fɔ k'u y'o ta mɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ba tan duuru la mɔgɔ ba tan ye sezɔniye de ça fait quoi ni wagati la u b'u sara kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ naani wagati dɔ la u b'u sɔrɔ u b'u ladon dingɛw kɔnɔna la ni min binn'u kan a fɔra a banna mɛ mɔgɔ min yɛrɛ b'u bolo emploi direct la o ye mɔgɔ damadɔ de ye donc u bɛ jamana piye ni nin parce que mali faama caman ka action bɛ yen militaires ka action bɛ yen olu mago tɛ k'a fɔ ko jamana ka siniɲɛsigi fɛn fɛn non non olu mago t'o la maintenant u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko la clause la clause clause dɔ bɛ yen donc maintenant n bɛna o clause de fana ɲɛf'i ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye o clause ye mun ye e ye sanubɔla ye e ni ne bɛ jɛ tila ka baara kɛ e ni ne ye bɛnkan dɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ i ka avantage ala y'a kɛ an kɔntinɛ ten mɛ sanubɔ dugu sanubɔ société wɛrɛ nana tugun o ne b'a la ka sanu bɔ o ye nafa wɛrɛ ye min tɛ ne n'e ka nafa kɔnɔ donc maintenant ne ye nafa kelen d'o ma ne bɛ tila ka o nafa ɲɔgɔnna d'e fɛnɛ ma hali n'a sɔrɔ o t'e ta kɔnɔ donc sanubɔ dugu bɛɛ bɛ ka nafa ta mali kan tan mais est ce que sanu min bɛ mali dugukolo jukɔrɔ la farafinna a b'o a bɛ ten non o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye o o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye sanu eh, la zone aurifère de mali a dɔnnen don n bɛ tila k'a bɛɛ tarase ye o u b'a fɔ olu ma ko couloir de kɔcɔkɔ wayi o ye couloir de ka bɔ kayi de kayi maintenant ka na bamakɔ ka bɔ bamakɔ ka taa guinée fɛ o ye couloir kelen de sans compter le nord de mali ma s'o ma ah. donc an bɛ taa dɔɔnin sisan sisan ni contrat minnu baara kɛlen don nin na mali kan ka mun de kɛ rapidement mali bɛ ka suɲɛ fɛn fila nin ɲininikɛla ninnu fɛn o fɛn bɛna ɲinini kɛ u bɛna ɲinini kɛ don min na mali bɛ exonération d'u ma k'u ka ɲinini kɛ u tɛ taji sara a dɔw bɛ se ka 1 million de litres de carburant consommer n'u ye sanu fana ye tugun ils ont trois ans f'u ka capacité f'u ka capacité de production ka se 80 pour cent ma bon o yɛrɛ fana trois ans fana kɔfɛ u tɛ taji fana sara mali kelen bɛ k'u exonérer o t'a bannen ye dɛ min ka jugu n'a bɛɛ ye bɛnkan ye mun ye sanu bɛ bɔ dugu min na o dugu kɛmɛsarada o kɛmɛsarada a ye bi saba baarakɛla b'o la wa poste de responsabilité fɛn fɛn bɛ sanu bɔyɔrɔ in kɔnɔna la a b'a bɛɛ adjoint kɛ maliyɛn ye mais o si batolen tɛ o fana si tɛ mɔgɔ bɛ gɛn sanu bɔyɔrɔ tuguni o bɛ gɛn ten mɔgɔw bɛ gɛn tuguni o bɛ gɛn ten pour que n'i mɛnna a la i kana sɔmi kow cogoya la wa o fana t'i bɔ yen tugun sanu n'a bɛ bɔ o ye diɲɛ sanu bɛɛ sanu ni fɛn nafama fila bɛ bɔ o fana barika ka bon ni sanu ye o ye platine ale ni palladium mais kabiri ka an bila sanubɔ la kabiri ka minnu bila sanubɔ la nin sanu in bɛ bɔ ka taa ko kɔfɛ mali ma deli k'o minɛnw fana ɲɔgɔn ye donc an ka kɛ olu ni sanu contrat de b'an n'u ɲɔgɔn cɛ mais u bɛ fɛn wɛrɛ bɔ sanu fɛ min barika ka bon mais olu de b'o ta mais fo bi mali ma deli ka ka o fɛn kelen nafa ye mais est ce que maliyɛn ɲɛ bɛ dɔw fɛn in kan ɛ sanu yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na n ko sanu bɛ taa ko kɔfɛ de sanu bɛ bɔ ka taa n'a ye wa sanu bɔ kɔnpani foyi tɛ avion fitini tɛ min bolo o avion in tɛ na bamakɔ dɛ o avion in dugu kelen kelen bɛɛ fana bɛ bɛn CEDEAO ka dugu dɔ ma c'est pour ça France b'an ka sanu bɛɛ ta ten o kɔrɔ ye min ye n'i ye sanu bɔ mine n tɛna mine tɔgɔ fɔ n'i y'o mine kelen n'i y'o sanu bɔ mine dɔ ta k'a lajɛ avion bɛ k'u bolo u bɛ sanu bɔ k'a bɔgɔ bɔ ka sanu suɲɛ ka tila k'u to o la k'u pan mali ni sénégal bɛ frontière la mali ni guinée bɛ frontière la mali ni côte d'ivoire bɛ frontière la parce que n'i bɛ sikaso i ni côte d'ivoire bɛ frontière la u bɛ se ka avion in napan ka don côte d'ivoire ka sanu décharger ka tila ka bɔ ka na mali yɛrɛ tɛ bɔ a kalama donc bi mali kan ka mun kɛ kuma ka nɔgɔma ye mun ye mali kan ka fɔ ok sisan aw bɛ sanu mun di yan 20 pourcent na aw bɛ wari mun di yan 20 pourcent na o 20 pourcent b'a dɔn bɛ bɛn joli ma wa o bɛ bɛn 465 milliards de ma

Mali b'o de sɔrɔ la Mali b'o de sɔrɔ la donc o b'a yira dɔrɔn u bɛna nafolo bɔ anw ka jamana kɔnɔ ayi e bɛ an bɛ na dɔɔni dɔɔni o de y'a to ko Mali ka wɔri kura créer donc Mali kan k'a lajɛ rapidement colonel Sogɛli Kokala Mayiga ee colonel Sadio As ee président tɔgɔ ye di Asimi Goyita ale kan k'a lajɛ joona joona donc komi diɲɛ bɛna laban parce que dollars ka kɛlɛ bɛna wuli dollars bɛna chuter ni dola chutera en ce moment lien foyi tɛ franc sefa ale ni franc ero ni ɲɔgɔn cɛ parce que zone européen mɔgɔ bɛ fɛ ka k'u b'u bolo bila de la mais n'i ye sefa ta sefa liélen don franc français de la lien foyi tɛ sefa ale ni zone ero ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɔrɔ n'i k'i bɛ bɔ sefa la c'est à la minute tile saba mɔgɔ si tɛ k'i empêcher
tile saba tile saba
donc sisan nɔ mali kan k'a laɲini de ok a bɛ 20 pourcent min di warijɛ di ne ma a y'o to yen a k'o sanu di ne ma a ye 20 pourcent ye a kana wari di ne ma dɛ a y'a sanu di ne ma parce que ni mɔgɔ min ka sanu fana marali cayala c'est le pays maintenant qui a plus de réserve d'or o de bɛna kɛ waritigi ye sisan o de bɛna kɛ waritigi ye parce que n'i ka nafolo ka ca i bɛ wari caman sɔrɔ siga t'a la parce que sanu de bɛna wari garanti parce que an bɛna t'o de kan parce que dollar bɛna binni min kɛ sisan états unis obligé don ka guerre kɛ otan bɛ ka na ni afiriki ka na afiriki kɛlɛ pour que ni afiriki kana wuli ni afiriki wulila k'i jɔ euro bɛ bin donc au lieu de Asie, Chine, et, et, et Chine bɛ kɛ première puissance ye, Russie bɛ kɛ deuxième ye. Donc maintenant, Afrique et Europe ni États-Unis t'i yɛrɛ sɔrɔ fo kɔfɛ. Afrique bɛna bila u ɲɛ. N'o dun kɛra u salen de diɲɛlatigɛ la. donc fo ka afiriki bunte mali kɛlɛ in sira ka ca c'est la raison pour laquelle aujourd'hui otan est prêt ka mali attaquer sira bɛɛ fɛ
mais kun jumɛn de la sefa b'a daminɛ 5 franc na 4 franc o bɛ taa min ɔ sefa bɛ feere anw ma de o donc o b'a yira o t'an ta ye ayi sefa san wari y'o de ye ni i bɛ i franc min min n'a tun na o de o de titre bɛ représenter i ka réserve d'or la
e bɛ ka franc min fɔ e bɛ ka mun fɔ k'i b'o wari bɔ yɔrɔ ɲini o de ye sefa san wari ye sefa an bɛ sefa san de donc sefa ye wari tɛ quoi banque mondiale t'a reconnu banque tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ sefa reconnu faransi yɛrɛ bɛ yen a tɛ sefa reconnu sinon n'a sɔrɔ faransi bɛ sefa reconnu mun na maliyɛnw minnu bɛ taa faransi u bɛ se k'u ka baara caman kɛ ni sefa ye siga t'a la n'a sɔrɔ o b'a reconnu sefa kɔni dumuni dan ye afiriki kɔnɔna de a dan o dɔrɔn de ye sefa yɛrɛ maintenant olu yɛrɛ kelen tɛ ka sefa yɛrɛ reconnu wa diɲɛ dugu foyi tɛ min kelen ma sefa reconnu donc mun de bɛna kɛ sisan n'a ma ɲa dola taara 30 onces la 37 onces la en ce moment Mali ka wari fɛnɛ bɛ taa 37 onces la donc n'o kɛra o kɔrɔ Mali wari un un wari Mali ka wari kelen o bɛ giriya ka tɛmɛ dollar kan Mali ka wari kelen Mali ka wari kelen Donc mais an bɛ mun kɔnɔ la n'an t'a teliya k'an yɛrɛ ka wari bɔ o la bon ne tɛ se k'o f'i ɲɛna mara tɛ ne bolo mais ne b'a f'i ɲɛna asimi n'a ma n'a ma n bɛ misali d'i ma an ka bɔ sefa la embargo tɛna wuli nin yan jagoya de don a bɛ wuli o parce que tɔ t'u yɛrɛ la tugun siga t'a la donc an bɛ tila ka don o la thème filanan na mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan automatiquement mali bɛ bɔ ni mali ma bɔ min ye mali sɔrɔ 92 93 o kelen de bɛ mali sɔrɔ

kɛnyɛrɛye ko la i n'a fɔ sociétéw kan ka bɔ la i bɛ bolo bɔ sociétéw la o de y'a kɛ sociétéw privatiser la ni sociétéw privatiser la banque mondiale b'a fɔ ko n'i bɛ wari don armement na k'ale tɛ wari d'i ma parce que o tɛ jidi ye donc mali ye obligé la char ni fɛn minnu tun b'a bolo ni Russie jɛra k'u jɔ k'u jeni a yɛrɛ ka a yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw da k'u kantigɛ donc ni asimi ma n'an ma bɔ sɛfa la san wɛrɛ mali bɛ obligé ka nin hélico ninnu jɔ k'u tigɛ tigɛ parce que a frais d'entretien wari tɛ sɔrɔ

o de y'a kɛ modibo keyita ye dévaluation fila de sɔrɔ franc malien dayɛlɛlen ye donc dévaluation yɛrɛ laban modibo keyita kun y'a essayer ka bɔ UEMOA la o y'a sɔrɔ UEMOA kun tɛ union monétaire de kun don en 1965 modibo keyita ye dévaluation filanan sɔrɔ en 67 modibo keyita yɛrɛ kun ye lɛtiri labɛn ka bɔ aw bɔ n jɛra n'a ka fɔta ye tellement que u y'a dafiri a da la parce que a b'a fɔ mun ye ko franc malien créer la franc malien kun bɛ tali kɛ CFA de la o de bi e fura mali e tɛgɛ la e sɛfa mɛ taa sonden sɔn dɔrɔn sɔn ka sɔnsɛn ya ye o tun debalacɔn an se mama e fara mali e tɛgɛ la don sɛfa e e sɛfa tɛgɛ la don fara mali dɔnku an se mama e filac nana e ma ye musa tarawele ka fɛn a b'a fɔ ko a bɛ k'a bɛ moribo minɛ ko pur yɛrɛdresi e kunun bɛ dɔnku an kun obiliz ninnu an sotu fɛn fɛn da yɛlɛ a bɛɛ tun bɛ bi modibo n'avait plus le choix parce que a ka taux de convertibilité liélen kun don sɛfa de la donc ni sɛbɛ i tɛ se quoi o k'asimi bɛ ka taa sira min fɛ nin de ye bɔda ye hɛrɛ bɛ nin de kɔfɛ wa mali bɛ diya nin de kɔfɛ wa mali bɛ kɛ di de nin de kɔfɛ
Donc o b'a jira an ka président bɛ ka sira min ta o sira in de jafatɔ de nin sira in de sira yɛrɛ bannen pewu a bɛ mali mun ɲini ni bɛɛ b'i da ka baara sɔrɔ i n'a fɔ layidu taara cogo na ko kalan bɛna forobaya ko bɛɛ bɛna baara sɔrɔ ko bɛɛ bɛna hɛrɛ sɔrɔ ko hadamadenw bɛna furakɛ fu ko sow bɛ jɔ ko fɛnw bɛ jɔ o sira de ye nin parce que n'an bɛ sefa la terrorisme ni rébellion b'an fɛ yen faransi bɛ wari dilan k'a d'u ma a tɛ foyi tiɲɛ ale parce que a tɛ tali kɛ foyi la ale de bɛ ka wari dilan e t'a dɔn ne t'a dɔn donc ale b'a dilan k'a di terroristew ma u bɛ ɲɔgɔn sara u bɛ ɲɔgɔn sara ka na e ka kɛlɛ kan u sara u balola a fɔra a banna o de y'a kɛ même abu mahamad terroriste ɲɛmɔgɔ min sara o don o 2 millions 500 jɛ de kun b'a bolo saki kɔnɔ hmm. donc wari u bɛ kɛlɛ financer anw fɛ a tɛ foyi tiɲɛ u ye u bɛ kisa wari dɔ fana dilan k'a d'an ka politiciens ma a ye jamana dafiri n'a ɲɛna a fɔra bana n'a ma ɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ faransi économie parce que u ma maga euro la u magara u ka wari de la voilà parce que o b'a yira de sefa yɛrɛ tɛ ba la olu bolo olu kɔni non non olu tɛ sefa yɛrɛ dɔn yɛrɛ olu ta a bɛ dilan Chamalières de o ye burusi kɔnɔna dɔ ye tellement que faransi tɛ sefa fɛ faransi la sefa dilan fo burusi fin de kɔnɔ hali a t'a fɛ dugudenw ɲɛ ka da mais waati tɛmɛna an y'a ye k'a fɔ ko CFA so jɛnna faransi kɔnɔna la o tun bɛ faransi dugu kɔnɔna yɛrɛ la ee faransi kɔnɔna tɛ dɛ ah. chamalières de don kungo kɔnɔna de don kungo kɔnɔna de kungo kɔnɔna fin de don a kɛlen n'a fɔ n tɛna dugu tɔgɔ fɔ i ye mali la mais i b'a ye k'a fɔ kungo kɔnɔna fin de don kungo i bɛ kungo mun dɔn dɛ kungo fantanba tan i b'a fɔ i bɛ kungo yɛrɛ min dɔn n tɛna kungo tɔgɔ fɔ dugu ma fisa ni dugu ye mais u ka kungo fin de don donc o ye k'a f'i na mali wari créer c'est indispensable la parce que mali bɛ ka taa bolo min na mali bɔra guerre kɔnɔ parce que mali donna la dans la cour des grands diɲɛ mɔgɔba minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko le nouvel ordre mondial mali donn'o de kɔnɔ sisan donc mali donna diɲɛ dugu babababaw de fɛ à travers parce que mali de ye dugu ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka bɛɛ ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ban ka dugu kelen min to diɲɛ yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tubabuw de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ c'est pour cela n'i ye eh, eh, eh, u ka tubabu ka banque mondiale ka projet dɔ bɛ yen ko ka afiriki dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ évalue u y'a évalue k'a yira k'a fɔ afiriki bɛna laban afiriki de l'ouest de bolo afiriki de l'ouest fana bɛna laban o kuma na fɛn min ye mali de fana bolo donc k'a f'i na kuma lasurunya la mali de ye dugu ye dugu min n'i y'a sɔrɔ i b'a kɔnɔ i bɛna mɛn setigiya la i bɛna mɛn baanaya la donc faransi kun jugu b'o de kan ɛ n ko faransi filɛ ka coupe du monde 24 2024 a bɛ ka coupe du monde min labɛn a ka so a kan ka baara kɛ ni uranium ye faransi y'an ka uranium yɛrɛ confisquer o contrat k'a signer fɛn min yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ
Donc n'i y'a faamu sa o b'a jira faransi de kɛlen bɛ ka afiriki jamana to kɔ quoi faransi de bɛ ka afiriki jamana to kɔ faransi de bɛ ka anw to kɔ faransi de bɛ ka anw jahadi faransi de bɛ ka anw ka siniɲɛsigi ni ta tiɲɛ o de y'a to chaque fois a bɛ ka na i b'a ye k'a fɔ an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo si la parce que ale bɛ wari kuntan de dilan ka na an b'o falen parce que an bɛ juru de ta i b'a lakɔlɔsi CFA bɛ dun dugu o dugu la i bɛ taa dugu min na a bɛ baara kɛ ni juru dɔrɔn de sinon Algérie filɛ nin c'est le seul pays qui n'a pas de dette extérieure a ka dette extérieure ye zéro de ye juru kelen tɛ dugu min na o ye Algérie de ye donc o b'a yira juru foyi t'olu la juru foyi t'olu la Mali de Mali ni dugu minnu bɛ n'u bɛ CFA zone kɔnɔna la et puis n'i ko k'i bɛ bin u bɛ girin ka juru don i la diyagoya la i bɛ juru ta pour que kana bɔ pour que kana bɔ CFA la pour que kana bɔ mais ne fɛ ni nin bɛɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ o France bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que an kana se ka bɔ CFA la o ne fɛ an ka faamaw fana kan ka ko de kɛ ka teliya pour que an yɛrɛ ka wari bɛ se ka bɔ cogo min na donc a tɛ se ka a tɛ se ka gɛlɛya ta sa wari bɔli fɔlɔfɔlɔ ye confiance de wari bɔli filanan ye sécurité de n'i ka ne e ne bɛ ka fɛn minnu f'e na n'i ka jamana bɛɛ mara t'i bolo e bɛ se ka nin contrôler cogo di e bɛ ka ne ye nafolo f'i na sanu dɔrɔn na mais o sanu min bɛ kidali la e b'o da dɔn wa han voilà bon sinon kidali de ye i ɲɛ bɛ sanu fɛn fɛn bɛ ka bɔ kidali de ye premier réserve ye gazi min bɛ ka fina diɲɛ kan ka laban gazi ko min ma ni union européenne ni eh, russie b'a kɛlɛ la a bil'i kun na le mali a plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz hmm. mali gazi dɔrɔn bɛ union européenne nafa a b'i bolo bɔ russie bolo bɛrɛ tɛ mali yɛrɛ ni russie cɛ gazi la donc i b'a bil'i kun na n'i ye dugu in sɔrɔ i tilala diɲɛnatigɛ de la ah. e t'a nafa dɔn e tɛ foyi dɔn a la e ta ye dɔrɔn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn nin ye nin ye balo e bɛ balo dɔrɔn de ɲini mais mali kan ka kɛ baana dugu de mali tɛ balo mali tɛ man ka kɛ balo ɲinibaga dɛ mali ka kɛ dugu dugu min bɛ mɔgɔ dugu wɛrɛ sɔn balo la mali man ka kɛ faantan dugu ayi cogo si la n bɛ ka min f'i ɲɛna o ye dɛ n ma taa phosphate la n ma taa zinc na n ma taa lithium na n ma taa cobalt la n ma taa fɛn na coltan na n ma taa nin si la e technologie kan ka dɛ normalement mali ka kɛ dugu de ordinateur ni batiri bɛ kɛ dugu batiri kan ka batiri man ka tɛmɛ kɛmɛ duuru kan mali la mobili batiri an bɛ ka taa min san waa tan waa tan fila donc an ye kow ɲini a k'u dɔn mais n'i ye mali ye dingɛ kɔnɔna la ten an maliyɛnw yɛrɛ de nɔ don parce que an fɛn o fɛn mana na an tɛ kɛlɛ kɛ ko mali bɛ se ka taa non an tɛ se k'o kɛ e bɛ ka fɛn minnu fɔ nin u tɛ sɔn nin ka kalan ekɔli la o n'a aw ka nin émission hali ORTM tɛ sɔn ka nin bɔ n'i ye nin bɔ i bɛ wuli ka b'i place la nin ye dugu jamana ka fɛnw de ye donc vraiment k'i ka question jaabi la c'est que jamana k'a ka wari créer c'est une nécessité absolue fɛn min don a ti wuli jamana k'a ka wari créer to fo foyi t'a la ni jamana m'a ka wari créer sira foyi ti mali la mali bɛ tila ka bin a nɔ kɔrɔ la tuguni sira foyi t'a la o b'a yira an b'a an b'a kɔ teliya Ok. an b'a teliya ka taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ ko eh, le 4 juin embargo kan ka wuli ka bɔ mali kan
embargo kan ka wuli ka bɔ mali kan parce que jean yves le drian échouera ale ka diplomatie de kɛra faransi yɛrɛ politicienbaw y'a fɔ jean yves le drian ye dugu minɛ cogo min na ale tun bɛ affaire de kɛ ani dugu a ma faransi ka intérêt protéger donc o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye filanan ye mun ye mali na mali bɛ yɔrɔ min na ko bi u ye mun bila jean yves le drian place la o ye jacques chirac ka mɔgɔ de ye jacques chirac min ye afiriki nɛgɛn afiriki bɛɛ tun bɛ dumuni k'ale tɛgɛ kɔnɔ donc o de bɛna ka sira kuraw yira sisan c'est pour ça u bɛna guerre bɛɛ jɔ rébellion bɛna tunu djihadisme bɛna tunu i ɲɛ bɛ mankan fɛn fɛn na sahel kɔnɔ a bɛɛ bɛna tunu parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko mali bɛ taa bi k'a b'i jigi ye irisi ye kɛlɛ de nana n'a ye o ni guerre tun ma bin mali kan mali hakili tun tɛ irisi ko mali ye irisi janfa yen mali ni russie de tun bɛ ɲɔgɔn bolo démocratie nalen an ye irisi to yen a ma foyi k'an na donc faransi y'i sigi k'i kɔnɔna miiri guerre nin de bɛ ka mali développer a bolo ko min yɛrɛ bɛ ka mali bin dɛ o de bɛ ka mali développer donc faransi yɛrɛ bɛ ka na le guerre ban o de y'a to faransi taara o don ka taa soixante jadi soixante jadisi faga burkina donc a bɛ ka yala la a yɛrɛ bɛ ka yala la a ye jadisi minnu dɔn i ɲɛ bɛ minnu bɛ ka attaque misɛnninw kɛ o ye jadisi minnu yɛrɛ kɛra ni taayɔrɔ t'u la olu de bɛ wo kɔnɔnaw ni fɛnw na olu de bɛ ka résister parce que a b'i kɔnɔ commandement bɛɛ tigɛra sinon faransi yɛrɛ de bɛ ka yala k'a ka jadisiw faga sisan kɛlɛ banna guerre foyi tɛ yen e ma eh, CSP eh, eh, mouvement armé ma fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ transition soutenir e jɔn b'i financer jɔn bɛ wari d'i ma
faransi yɛrɛ kan ka wari dun faransi ye kɛlɛ bɛɛ jɔ a tɛ kɛlɛ kɛ ko wɛrɛ la tugun na a mago bɛ min na sa u bɛna taa ni diplomatie de san ka sɔrɔ ka asimi ka fanga bɛ bin cogo min na C'est pour ça u bɛ fɛ ka embargo wuli n'u ye embargo wuli u y'a ye k'a fɔ sécurité barika ka bon donc u bɛ don kariw fɛ k'u yɛrɛ kɛ voyage kɛla ni fɛnw na ka se ka taa ni sira wɛrɛ mais sira kɔrɔ kɔni u ye échouer o la. mais est ce que an tɛ embargo in to to mali kunna o ka fisa ni a wuli. an tɛ se ka embargo an b'a sigi an yɛrɛ kan an tɛ se ka wuli o nin bɛɛ fɛɛrɛ b'an bolo ni embargo fana wulila min fana kan ka kɛ o fana b'an bolo gindo la. ayi ni embargo sigira an kan an yɛrɛ bɛ se k'a sigi o an yɛrɛ fana bɛ se k'an ta sigi. ayi an tɛ se k'o kɛ o tɛ se ka kɛ a tɛ k'an bɛ CEDEAO la o. olu tɛ olu tɛ sariya kɔnɔ mɔgɔ kelen sa ka bɛ nin ko ta ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ ten o tɛ se ka kɛ o donc n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn embargo bɛna wuli juste maintenant pour que ka minɛn jugu de la u ka mali attaquer terrorisme kɔni tɛ rébellion kɔni tɛ u yɛrɛ bɛna ni sira wɛrɛ de ye sa mais sira min don an b'o to de gindo la mais a sira yɛrɛ kɔni sira bɛɛ fana talen don mali yɛrɛ fana FAMaw kɛlen bɛ k'i jɔ a bɛɛ kɔrɔ
Dɔnku b'a jira o kɛlen ka labɛn kɛ o fana ma o labɛn bɛɛ don u bɛ amadu n' amadu de wuli ka teri ɲini mali fɛ e ma u nana ni mi ye faransi yɛrɛ sadi minnu nana san ko sɔrɔsi de don min bɛ sadi dafeɛrɛ a la ansari jɔyɔrɔ la n'o ye sadi daɛrɛ ye sɛ janka ma dɔnku olu de bɛna sisan k'u sarize baaraw la kamalen minnu bɛ don zvinasi minnu bɛ don fɛn minnu bɛ don a bɛɛ bɛ kɛ ttigi de Ouais. Donc u bɛna le u ko k'u bɛ 8 millions d'euros di pour les habitants des zones d'insécurité gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na donc ka taa wari d'u ma k'u fitinɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ terroriste dɔw sara mais u den bɛ yen djihadiste dɔw sara u bɔra du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u musow bɛ yen u denw bɛ yen wari de bɛna taa segin ka d'olu ma tuguni sisan k'olu réarmer ka se ka si kura lawuli sisan ka sɔrɔ ka kɛlɛ kurakuraya donc o b'a jira halisa an bɛ ka fɛnba de b'an ɲɛ de donc e delila ka lafiya ye don jumɛn ko bɔnɛ i bɛ bɔ bɔnɛ la ka to ka taa lafiya la e bɛnbakɛ ma bɔ nin na e bɛnbakɛw bɛ kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ joli kɛ ni kɛlɛ n'i ye kɛlɛ de ye kɛlɛ min kɔ ye hɛrɛ i bɛ ala de deli o kɛlɛ la kɛ e ka kan ka ala de deli nin kɛlɛ in na kɛlɛ min b'i bɔ jɔnyajuru la kɛlɛ min b'i bila i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka t'i furakɛ dugu wɛrɛ la e ma asimi école de guerre dayɛlɛ a mun na parce que a b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ coup d'état kɛ jamana in kɔnɔ i t'a sɔrɔ a bɛɛ ye kalan kɛ faransiw n'a ɲɔgɔnnaw de donc a tant que an ka officierw bɛ kalan k'u fɛ yen wa contactw b'u bolo n'u mago jɔra président min na u bɛ sɔrɔ k'u ka mɔgɔw wele k'a fɔ bon nin wari in minɛ ka président na bɔ yen ala de y'u yɛrɛ bolo k'u kala ye mɔgɔ i bɛ to ko dɔ la ko dɔ bɛ i b'a daminɛ ala b'a kɛ i yɛrɛ a bɛ kɛ i yɛrɛ ka binni sababu ye a yɛrɛ ka coup d'état labɛnnen de kɛra a yɛrɛ binni sababu ye siga t'a la mais u ko faransi de ka commandement bɛ mali kan mali tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ bolo ni faransi ma jɛn di an ma o ti tiɲɛ ye u ma deli k'a kɛ fɔlɔ mais munna an yɛrɛ t'an yɛrɛ ka président choisir k'u sigi an kunna an fura dama b'an ka président choisir an bɛ kɛmɛ naani de minɛ e se t'o la ne se t'o la ni election binna sisan munna mɔgɔ bɛ taa wari minɛ ka vote n ko vote ye fasoden ɲumanya de ye donc o tɛ faransi bolo faransi ma n'an ye togo to o y'an yɛrɛ jogo de i y'o min fana fɔ faransi de fana wari di politisiyɛn dɔ ma ko don i ka mɔgɔw kan i ka nin d'u ma n'a y'a d'i ma wari dira an ma k'an ka sumala sise ta contre ibk n ko mɔgɔw votera ibk y'a bolo lankolon wari jɔra mɔgɔw la ekɔliso la ni maliyɛn muso kɛr'i fɛ maliyɛn kɛr'i fɛ maliyɛn bɛ janfa de ala ma maliyɛn bɛn ni ɲɛmɔgɔ ɲuman de ye maliyɛn dara mɔgɔ mɔgɔ la a bɛɛ ye maliyɛn janfa sinɔn siɲɛ joli ni wari ko kun don ibk kun tɛ se ka sumala bati u bɛɛ bɛ tiɲɛso bi wari min bɛ sumala sise kun a jaka tɛ jaka tɛ ibk kun mais mɔgɔw dar'a la deux mille treize k'a ta dɛ nk'a kɛra jigilamisɛnya ye mais an dalen bɛ asimi fana mun ma an dalen b'o la mais en même temps n ko mɔgɔ dɔ fana bɛ ka wuli k'u b'o juguya k'o kɛlɛ pour que a ka se ka wuli ka bɔ yen non mais o ye diyagoya de ye o ni eh, mɔgɔ min balo bɛ banfilatɔ ma n'o ye mɔgɔ min ka fugulan jɛngɛnna to b'o kɔ e balo bɛ yurugu la e balo bɛ jamana dafiri la e balo bɛ jamana fɛn tali la n'a fɔra ko kokajɛ kɛlɛ nana mɔgɔ min bolo nɔrɔgɔlen don o bɛ boli dɛ n'o tɛ e bɛ e ni ne bɛ yan e mun de tiɲɛ ye e tɛ asimi dɔn ne t'a dɔn e mɔgɔ e mɔgɔ jɔlen ne mɔgɔ jɔlen t'a la mais bi an bɛ ka jamana baara de kɛ voilà